n'ụbọchị nke asatọ nke ọnwa Febụwarị 2024 ka Ọzọ Anayo Agụjiobi nke e ji Sọpịnanị wee malụ ọ bụ ya bụ onye nwe Sọpịnanị Continental ka o chetara ncheta ọmụmụ ya ka ọ afọ iri anọ na iteghete n'ọnụ oyibo 49 years ọ bụ ezie na o meghị ya na nnukwu ọ sị ka ọ kpọọ ụfọdụ ndị mana ka o si wee na-eme n'ihi na ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya ọtụtụ ndị enyi ikwu na ibe bịara iso Anayo ṅụrịa n'ihi ncheta mbọsị ọmụmụ ya ndị oyibo na-akpọ birthday ha wee na-enwe aṅụrị na-eri ihe na-ekene Chineke n'ihi ndụ nke o debere Anayo ya na ahụ isi ike na ngọzi nke Chineke na-ezosi ya dịka mmiri ya na ezinụlọ ya eziokwu eziokwu Anayo Agụjiobi abụrọ onye na-egosi na ya na-eje oke ụka kama ọ sị na ihe Ihe bụ ụka bụ mmadụ ịfụ mmadụ ibe ya n'anya, inyere onye nọ na mkpa aka, na ime ihe dị iche iche maka ịhụnanya mmadụ na ibe ya. Ọzọ Anayo Agụjiobi bụ onye nyegoro ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche, ma na be ha n'Ukehe ma ebe dị iche iche. Iji wee maa atụ, Wawa TV nwere mgbe e. Wawa TV nwere mgbe ndị amakaekwu buuru ngwongwo niile ha ji alụ ọrụ mana Anayo bụ onye nwepụtara obi wepụta ego wee sị na Wawa TV agaghị abụ ihe ga-abịa na njedebe. O wee bụrụ ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya maka ezigbo obi nke o nwere ebe mmadụ ibe ya. Anyị wee na-asị ka ọ dịrị Ọzọ Anayo Agụjiobi na ndị be ya na mma. ọtụtụ ndị bịara mmemme a kwuru okwu nọkwa ebe ahụ wee kwuwepụta ka ọrụ ọma na obiọma Anayo Agụjiobi n'ebe ahụ nke unu ga-anụkwa site n'ọnụ ha maka ọ bụrụ na ọ bụ naanị anyị na-ekwu maka na agwọ ofu onye fụrụ na-aghọ eke so anyị na-asị anyị ga-acut cake a na anyị kpọọ anyị spellụ Jesus so anyị na-asị J E S U

ihe m ji wee tụọ kapet bụ na ndị Igbo na-eselebreti ọnwụ and since ụwa m ebelivu m n'iselebreti ọnwụ mgbe m na-eto anọgide ihe mee m ogwu amaa m n'ọkpa ka anyị na Krismas ọ maa m n'ọkpa anọgide anata jenụwarị na Enugwu ebe anyị bi ọkpa m wee zaa from there a sị na m nwee infection from there nke a ga-eti anọ m almost one year arụ m niile ekpuo eworo na ọ bụ ndị Igbo anwụrụ m anwụ ihe a na-akpọ m na Baịbụl ibupere iyi afọ ofu so ebelivu m na celebration of death maka ihe ndị ihe e ji mara ndị be anyị bụ celebrate death ndị ọ bụ onye ike mbụ my friends na ndị uke na-akwa ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ na-ewe iwe na-eche na ndị dị ndụ ndị be anyị have refused to celebrate their life so ebelivu m

o sikwara ike mbọsị m mụrụ nwa eje m antenatal na Mother of Christ enene m nene m sị m gbagobe na St. Ann sị ha imeghị m nke tọrọ ya nke ga-atụ ya ka m siri nri bunye na food flask bute nwaanyị yard anyị m bebe akwa sị ha na m ama ejekwa oo, na nwa m nọkwa na yard na o nwerekwa nwaanyị mụrụ nwa ọfụụ na-enedo ha sị na ọbara m basa ka m gbago n'elu na ịna nwa na-arịpụta m sị ya gịnị m gbago n'elu abakwa m labour a minute ya nwa adapụ a kpọbazia papa ya papa ya m sị ya na ka m jebe antenatal ya nwa jebe ọrụ papa ya mara obi ọma ọkụ gbata n'ụnọ ọgwụ adị na azụ m ọ sị m ọ gịnị m sị ya na nwa na m mụrụ m ọ sị m ọ premature m sị ya mba na o zu ezu kene Chukwu o je gote m stout bia na ihe gbagata je sa je kpote m akwa na ihe ọ gaba ya dị so this boy has been

day is the birthday of your husband. Sure. So how do you feel? I feel great. I feel good. I thank God. I'm grateful to God for adding another beautiful year. To birthday is is remembering the day the person was born. That's Like- birthday Mm. to me. Mm. Ndị be anyị na-akpọ ya na mmadụ na-echeta mbọsị a mụrụ ya, A mụrụ ya yes ncheta ọmụmụ mmadụ. mbọsị ọmụmụ. Mm, Obi dị m mma ọfụma. Um, so far in his life, he's doing great. And I thank God and aka Chukwu dị na ndụ ya. Aka Chukwu dị na ndụ ya from otu o si bido, otu anyị si bido, wee till now, aka Chukwu dị na ndụ ya. Adị m akpọkwa ya ọzọ because mgbe m mara ya ọ bụrọ ọzọ. Uh, okay. So ama m ya as Anayo from Omogo. So ọ bụrụ ọzọ. so

agujiobi nwa bụ ma papa anayo sọtara m ife ọbụla anayo na-eme ọ ga-agwa m anaghị m eme approve Ọ bụ nwa, ọ ṅụrụ mmiri ara nwanyị ọfụma. O nwere uche, ṅụa ezigbo mmiri ara nne ya na nna ya. na-anụ ife na-anụ ife nne ya na nna ya gwara ya anayo bụ onye gị na ya ja-eyi ị ma na gị na mmadụ nọ. ọ dị egwu wayo nne ya na nna ya adị egwu wayo o nwere ụmụ agujiobi na-egwu wayo jee jụọ ndị uke ọ bụla afa m bụ patricia ngozi nwafọ daalụ ka ife ụmụ nwaanyị ibe gị na-etu gị a na-akpọ m goolu ụmụ nwaanyị goolu daalụ Ee, ọgọ gị nwoke na-eme birthday ya adị n'ọnụ oyibo ee, mana ọnụ igbo a sị na ọ tinyere arọ n'arọ tata n'ụbọchị tata ka i si wee fụ ndị a ụbọchị tata amaka m febụwarị ma mụ mma n'arụ maka na ọ nọ chukwu nna kponyere m ife ekponye na febụwarị anayo ọgọ nwoke febụwarị olisa ọgọ nwoke febụwarị nwunye chukwuma febụwarị chukwudi be m febụwarị ụmụ ejima m febụwarị febụwarị emekwa wee nakwalụ m di m wee di m nwụrụ na febụwarị febụwarị emenyekalụ m a ma na nke di m bụ nọ mgbe nna ochie kpọrọ ya o wee jebe febụwarị amaka tata anayo na-eme birthday m wee sị ya na m ga-abịa ka m soro ṅụrịa na ụdị ife a bụ ife anyị na-like Ei, ezigbo ọgọ anayo bụ ọgọ ka nwanne mgbe di m nwụrụ ife anayo meelu anyị anyị ama nlozi ya elozo di m melie ife dị ọ- anayo meelu di m ife dị mma ebe ọ bụ na o so wee kwaa di m mgbe di nwụ chineke ga-etinyeli ya mmaji kwuru mmaji a ga-enye ya ogologo ndụ na arụ isi ike ma ụmụazị ọ ga-azụcha ụmụazị ụmụazị ya azụrụ ya ya na nwunye ya ga na-ebi n'udo ada m nwaanyị ọ na-anụ na anụ enye fa ogologo ndụ na arụ isi ike na-ayọ chukwu na biko ya meere m ebele n'ebe ha nọ ma ọgọ m nwaanyị a ma ndị be agụjiobi niile ọgọ m jere n'ebe ndị be agụjiobi dị m mma a sị chineke gọzie fa um, afa m bụ chief chukwuma nwaọfọ aka ijele ukpo afa otutu m odogwu onye na-eme ncheta ọmụmụ ya bụ onye a na-akpọ anayọ agụjiobi ọzọ ofu nwa n'ukehe ọgọ nwoke ka ọ bụ ọ na-anụ nwanne m nwaanyị mụ na ya bụ ọgọ ọgọ ọgọ ngọkọ ọgọ ezigbo ọgọ m Ka ka esi wee fụ ndụ ya taa? ka m si anayọ anayọ agụjiobi bụ ezigbote mmadụ mmadụ a na-eṅomi eṅomi mmadụ ọra onye ga-agbata biri onye nwanne ya nwanne na-ekwu maka ya ezigbo mmadụ ka ọ bụ ndụ ya bụ ezigbo ndụ ọ na-ebi ezigbo ndụ afa m bụ eh, Tobenna Agụjiobi ọ ihe ọma ka ọ bụ ọ ihe ọṅụ maka onye a mụrụ ọ tụkwasị ahọ bụ ihe ọṅụ o nwere ndị ọ na-abụ a mụọ ha dafụ ahụ anwụọ nwee ndị ọ na-abụ a mụọ ha atụfụ ahọ na mgbe ọzọ nwụọ mana ọ ihe ọṅụ na ọ bịa tụkwasị ahọ ụmụ ya ama na ọ tụkwasị ahọ nwunye ya ama na ọ tụkwasịrị ahọ ọ ihe ọṅụ ka ọ bụ anyị na-ekele Chukwu na-asịkwa na nwa nwa ya ga-amapụ na ọ ga-atụkwasị ahọ ekpere m na-ekpere ya bụ na otu a Chukwu si wee mee ọ tụkwasị ahọ Chineke ga-emekwa ọ na-atụkwasị ahọ na-aga na-aga n'ihu ahọ kwuru ahọ ihe ọma na ahụike o maka ọ bụrụ na a tụkwasịrị ahọ bụ ebe o bedere nọọ na ahụike kama ọ ga na-atụkwasị ahọ na ntịtọ chineke mee ka ọ na-atụkwasị ya na ahụike Ee, ahụike ahụ ihe ndị ọzọ bụ ihe okwu na-eso akụkọ mana ama m na chineke gọziri ya nụ ga na-agọzi ya na-aga n'ihu Afa m bụ Chidi abọda agụjiobi abọda agụjiobi obi dị anyị mma because na taa bụ ọmụlụ ụbọchị ncheta anayọ agụjiobi anayọ agụjiobi bụ my my brother from the childhood na ọ lọvụ m mụnwa lọvụkwuo ya ị bịa na be ndị agụjiobi niile na a na-asị ya ka e lọvụ onwe n'ebe nnọ ọ sị ya na ama- na ama mfụ lọvụ onwe n'ebe nnọ mgbe ka pempe ha ka bi n'emene na taa birthday ya mmadụ niile bịa ma mụnwa ma onye be m anyị niile nọsịkwa hie ma ndị ukehe niile ma ndị na-esite ebe niile dị iche iche anyị niile bịakwara ebe a ka anyị soro ya wee chetakwa mbọsị birthday ya mbọsị a mụrụ ya ị fụ na ihe niile na-aga nke ọfụma aga ọfụma mmanya dị nri dị friends ya niile onye ọbụla nọ wee so happy e mekwa ya n'udo na enwerọ nsogbu ọbụla everything gakwa nke ọma ọka aka

ọ pụtara anyị na-ese rapụ ka njefe ya wetego m ya ka ha taa

cheta na ọ bụ ndị Wawa TV na-enwetara unu akụkọ ka mmemme a si wee gaa sonyere unu ndị Wawa TV na facebook instagram na youtube ee ị na-eme mmemme ị nwere akụkọ ntọnanị nke a na-akpọ history ị nwee ihe dị iche iche nke ị chọ ka e nwetara ọha na eze kpọọ ndị Wawa TV ka ha nwetara gị ya tụsaara ya ndị mba ụwa anyị kenere unu maka isonyere anyị